nene ọnụ gị na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo nwaanyị ada ana n'iyi o ị na-aghọli onwe gị nwaanyị anara ana n'iyi nwaanyị nagodu n'iyi ọ bụgodu one out of 100 to start with ụmụnne gị ndị nwaanyị o nwe onye nke na-ana iyi ụmụnne gị ndị nwaanyị nwere na-ana iyi kedu ife ị ma nwaanyị ya-eme ọ bụrụzie na nwaanyị na-ana iyi gosisịara m ya kee ife nwaanyị ya-eme ọ bụ na nwaanyị na-ana n'iyi tu ka e kwuzie kraịst ka a rapụgodu nke na-eme na na- na na naija ka e kwuo okwu nke na-eme na south ebe anụnwa anyị nọ gụọrọ m ụmụ nwaanyị ole na-ana n'iyi na south na okirikiri ebe ị nọ gụpụtara m ụmụ nwaanyị narụ n'iyi fụgo na street na-aga ni- na-aga n'ụzọ na-agụ na-agụ staa ọnụ na-agụ staa ọnụ na-atamu atamu na-aga n'ụzọ na-agụ staa ọnụ gosi m ụmụ nwaanyị ole nago n'iyi na okirikiri ebe ị nọ na south gosi m ya ana m ekwu na-ekwusie ike nwaanyị anara aṅụ siga nwaanyị anara akpa aṅụ afịa unu na-aṅụ nwaanyị anara akakwu akakwu nwaanyị anara eje je lina o nwe ebe nwaanyị na-alina ụmụ nwoke ndị obodo a na-atụpụpụ egwu egwu ekwe fa ịtụpụrụ nwoke nwaanyị be anyị ọnụ ụmụ nwoke obodo egwu ekwerọ fa ịtụpụrụ felukwa anụ ụmụ nwoke obodo elurọ ọnụ ife nwaanyị be anyị ejeje jee ya ebe ọ nọ ị ghọtago so kedu ebe ọ dị ka nwaanyị nwaanyị be anyị bịara obodo ọ ya-eje lina uche wee pụọ gwa m ọ ya-eje ṅụwa mmanya ọ ya ejewe na tavern o jee gbawa club kedu ebe ị ma nwaanyị na-ana n'iyi na-akọ ife ị na-amarọ na fa na-ana n'iyi gwogwo kee ebe fa si ana n'iyi ha yes sị na maybe na ọ fụrọ di ọ nụrụ yes na o nwe ike na o lute na o lute at at age onye anụrọ di ọ bụ onye na-ana iyi yes nwaanyị ọ ya-anụ onwe ọ nwoke ya-abịakwute ọ nwoke ya-ana n'iyi because gị nwa kwesị ijekwu nwaanyị nụọ nwaanyị anụọ nwaanyị anyị ejekwuru nwoke sị ngwa ka m nụba gị gị nwa ya-ejekwu nwaanyị jee nụọ nwaanyị anụọ mana i jerọ jee jee nụ ị lee nalie n'iyi kalụ ị nụrọ nwaanyị nwaanyị karịgodu ọ nụrọ di ọ bụrọ ya mere onwe ya na ọ nwoke bụ ife kwesị ịbịa nụ ya anụ gwa m ebe nwaanyị na-ana n'iyi na-asị na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo ka anyị point ya out nye m point ife gosi na nwaanyị na-ana n'iyi n'obodo south a rapụgodu nke na-eme na naija n'obodo ị nọ n'akụkụ gị gwa m ya na n'iyi kpọọlụ m ya sị na nwaanyị na-ana n'iyi gwogwo ọ unu na-ana n'iyi gwogwo so to start with n'akụkụ n'ime ụlọ unu godu n'ime ụlọ be gị kedu nwaanyị nọ n'ime ụlọ gị nago n'iyi ọ bụrụ na ị nụta nwaanyị be anyị n'obodo a kpọgote ebe a o nwe nwaanyị be anyị nụta obodo a kpọgote nara n'iyi kpọsịsị ya ka m marụ